Musadakwatire kapena kukwatiwa, khonzani kaye izi. Kukwatira ndi chinthu chimene chili chabe chilengedwe kwa munthu wina aliyense. Ndi chifukwa chake anthu ambiri tikugundika kukwatira masiku ano. Sizolakwika zimene zija chifukwa chilengedwe ndi chimene chatiuza kuti ifeyo titero. Komanso that's the normal process ya mmene dziko komanso umoyo umayendera. And izizi zikuchitika osati kwa anthu okha komanso even zinyama zonse zimakwatirana. Zimenezi zitati ziime ndiye kuti no continuation kaya ya anthu kaya ya zinyama ithanso kuyima so kukwatirana is just okay komano usanakalowe m'banjamo pali zinthu zingapo zinthu 10 zomwe tigawane lero zimene iweyo ukuyenera uzikonzekerese chinthu choyambirira ndi chimene timatchula kuti emotional and mental readiness ukuyenera uzikonzekerese emotionally komanso kaganizidwe kako mmenemu muli chinthu timati you have to heal from your past mukuyenera mupange heal ku zinthu zomwe zinakuchitikirani zolakwika mbuyo mwa moyo wanu so izizi zikhale ma past heartbreaks kaya munathesapo zibwezi ndi anthu ena ache kaya banja linakutherani ndi anthu ena ake mavuto anuwo musakalowe nawo mbanja chifukwa winayo sizikumukhuza so you have to heal from them first kaya ndi ma betrayals ena ake anakuchitani chipongwe anakumvesani pain ma trauma ululu wina wake munakula movutika ndiye mukalowa nazo mbanja kumakhala kulakwitsa So you have to heal from all these things first. komanso muli chinthu timati you have to fix issues with your exes and mukuyenera mupange fix ma issues anu ndi ma ex anu amene munali nawo kaya munali nawo kamulu winayo sizikunkhuza and winayo wakusankhani inuyo sakupanganso care za zimenezo so you have to heal ma attachments amene munali nawo kaya ndi kuzifila guilt ma drama ena aliwonse amene amatha kukhalapo ndi ma ex you have to let go all those mukuyenera zimenezozo muthane nazo muzisiye komanso mukhululuke mukhale munakhululuka chifukwa mukukhululuka muja muli uthenga ndithu mumampangisa munthu kuti ukhalenso strong and you should move on komanso you have to cut ma emotional ties ngati panali ma emotional ties ena aliwonse nda ex anu you have to make sure kuti mwaduliratu zimenezo komanso muli chinthu timati resolve baby mama and baby daddy conflicts mukuyenera musanakalowe m'banja musanakwatire muonesese kunena kuti ma issues ama baby mama kaya ndi a baby daddy kuti muli ndi mwana mukuyenera mupange resolve all those and ndikati resolving ndikuti mumakhala ma issues for example co-parenting arrangements pamafunika mwana azionabe makolo ake ngakhale anasiyana mukuyenera mupange dongosolo limene lili kuti zizayenda bwanji kuti sazapange affect banja lathu komanso peaceful and well structured eti zimene zikuyenera zakhale zizayenda mo zizaflowa mwa mtendere komanso muzakhale kuti mwazipanga structure bwinobwino pasazakhale any issues you have to make sure kuti zimene zatheka musanakalowe m'banja komanso you have to deal with family problems ngati muli ndi mavuto ena akubanja eti unresolved family conflicts pali ena akumapezeka amakangana kwambiri ndi bambo awo ndi ma issues aja kupezeka zoti akalowa nawonso m'banja so you have to deal with these things first pali makolo ena amakhala toxic so amapezeka akasokonezanso banja la mwana mwana ndikupezeka banja lake latha chifukwa cha makolo ake so you have to make sure kuti mwa- mwathana nazo kaye zinthu ngati zimenezizi ma financial dependency ena amapezeka akudalirabe makolo ngakhale ali mbanja nkhani ya chuma and zikubweretsanso mavuto wina wake ndikumaona ngati akudeleredwa you have to fix these things first musanakalowe mbanja komanso you have to drop the perfect spouse fantasy musanakalowe m'banja eti mukuyenera mudziwe kuti amene mukukwatira naye kapena amene mukukwatiwa nayeyo sali 100% perfect ndi munthu so musaone ngati kuti mukapeza uh, chi- chi spouse choti chili very 100% sichizikalakwisa china chilichonse ndi chingelo china chake ifeyo ndife anthu angelo ndi angelo so timalakwitsa and muyembekezere kunena kuti muku- muli ndi ntchito yoti mukankhoze spouse wanu kuti azikapanga zimene iniyo mukufuna osati mukangomupeza iye uja ali perfect kale ndiye ndikulowetseni mu category ya number 2 yomwe ili practical and financial readiness mukuyenera muzikonzekeretse practically komanso muzikonzekeretse ku nkhani ya zachuma mmene muli chinthu cha number 6 chomwe chili be financially stable and honest zimangoona kuchitika umakalowa mbanja muja ulibe ndalama ina iliyonse komano ndizofunikira ndithu kwambiri kuti ukhale iweyo wazidalira pa nkhani ya chuma sinanga ukakalowa mbanja muja opanda chuma muli ma responsibilities oti uzikapanga mmenemuja ndiye zimakhala umakapereka chiphinjo kwa anthu ena so kuyena uzikonzekerese wekha ku nkhani ya ndalama ma issues a ngongole eti kaya ndi impulsive spending kaya ndi ma hidden financial habits eti uli ndi ngongole zambirimbiri komanso umaspenda ndalama zosakhala bwino komanso uli ndi ma habits ena ake amene chuma chako umachigwiritsa ntchito you have to stop all those things usanakalowe kubanja kumene iweyo ukupitako komanso you have to learn to budget wina aliyense kaya ndi mamuna kaya ndi mkazi usanakalowe mbanja sinanga ukuchokera kwa makolo kumene amakupangira budget kena kalikonse so ukapita kubanja kuja ukuyenera ukhale waphunzira kuti kodi chuma chathu tizikachiyendesa bwanji mabajeti athu azikakhala bwanji mukaphunzire kupanga save mukaphunzire kupanga communicate openly pa nkhani ya zachuma osati uzipanga zinthu zobisa wina akakazindikira zimasokoneza mabanja komanso chinthu cha namba 7 you have to fix addictions and harmful habits pali anthu ena ake amakhala so addicted to zinthu zina zake komanso ali ndi chikhalidwe chimene chili choyipa eti so izizi kuledzera kwambiri kaya ndi madrugs kwambiri ena amakonda mapono kwambiri ena amakonda matok kukhala amati pati toxic anger okwiya zina zake zosakhala bwino ma behaviors onsewa musanakalowe kubanjako mukuyenera muwakhonze muwathetse ndikuloweseni mu category imene tikuitcha kuti relational and communication skills musanakalowe mbanja mukuyenera muzikonzekeretse kuti muzikapanga communicate bwanji ndi wachikondi wanu so muli chinthu cha number 8 chomwe chili learn to communicate effectively munthu wina aliyense ndi skill imeneyi muziphunzitse kuti kodi muzikalumikizana bwanji muzikayankhulana bwanji muzikathetsana muzikathetsa bwanji mavuto mbanja mwanu akakayamba chifukwa ineyo i know anthu ena ake vuto likabwera mbanja wina kukanika kumuyankhula mzake kungokhala chete banja lija ndikumasokonekera so mmayeneka muphunzire ndithu chifukwa tinapanga bukhu lija tinakambamo za core foundations ya family ina iliyonse tinakambamo nkhani za communication so banja lina lilonse limayenera likhale lodziwa how to communicate chifukwa mature conversation not shouting or silent treatment osakakhala anthu ongonyanyala ndikumayembekeza kuti wina ayadziwa kuti mwanyanyala chani so silent treatment si yabwino komanso um, mbanja muma- ku- kulalata sikwabwino mmafunika ndithu mukakhale mature conversation munthu wamkulu ndi wamkulu akumana akuyankhulana akumvana chinthu china cha namba 9 you have to build conflict resolution skills banja lina lililonse limayeneka liziphunzitse ma, ma resolution skills kuti kodi tati takangana eti mbanja tizikathana nazo bwanji chifukwa chimene mukuyenera aliyense adziwe nchonena kuti anthu inu you won't agree on everything simukagwirizana pa chinthu china chilichonse kubanja kumene mukupitako pali nthawi zina zimene muzikasemphana chichewa muzikakangana nanga nthawi imeneyo ikafika muzikapanga bwanji and then ndikuloweseni mcategory imene ili yomalizira ya personal direction and growth ngati mbanja mukuyenera muzikonzekeretse kuti kodi ineyo ndekha ndikazipanga develop bwanji mbanjamo komanso banja langa lonse ndikapanga bwanji kuti likakule lizikapanga improve so musanakalowe kubanjako mukuyenera muzidziwe you have to know who you are muzidziwe kuti inuyo ndinu ndani chifukwa ena samazidziwa ndiye akakafika mmene muja amakhala kuti sakuzizindikira so mudziwe identity yanu mudziwe ma values anu mudziwe vision yanu mwamuna okalowa mbanja amayeneka akakhale ndi masomphenya akabwerese value kwa winayo chimodzimodzinso mkazi amayenera naye akhale ndi masomphenya naye osati kukangodikira chilichonse mwamuna azingompangira nayenso ndi woyendetsa nyumbayo ana athu tizikalera bwanji wina aliyense akuyenera akonzekere akamakalowa mbanja and mmenemonso mumakhala kuti be spiritually grounded mukamakalowa m'banjamonso mukakhale anthu amene umoyo wauzimu wanu uli wangwiro mukhale ndi, ndi cholinga komanso m'banjamo mukakhalamo peace tikapanga bwanji kuti mukakhale mtendere m'banja mwathu komanso you have to clarify your life vision ndikubwerezanso pankhani zokhuzana ndi vision ngati banja mmayeneka mudziwe direction yomwe mukupita ngati banja mmayeneka mudziwe career kuti tizikapanga chani to sustain ourselves komanso tikakhala bwanji makolo abwino tikalera bwanji ana athu Chikhulupiriro chathu chikayenda bwanji? Izizi ndi zimene wina aliyense akuyenera azikonzekeretse asanakalowe m'banja. Mudzaona kunena kuti mutati mwapanga implement zinthu 10 zimenezizi, umoyo wanu wa m'banja sudzakhalanso complicated, komanso sudzakhala ovuta ngati anthu ambiri mmene amanenera, banja lijatu si chinthu choopsa ayi, komanso banja lija si chinthutu chovuta ayi, komano chimavuta chifukwa choti ambirife sitimakonzekeramo zokapeza m'banjamo, timangoyembekezera zabwino kuchokera kwa mnzathuyo, ife ndi kumadziiwala kuti ndi ubwino wanjinso nafe umene tingathe kukabweretsa kwa mnzathuyo.